aw bisimila segu media dɔgɔkun kibaru bakuruba fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ pati min bɛ an fɛ n'an b'a fɔ ma asma cfp olu ye biro yɛlɛma kɛ complexe scolaire lawurusi olu y'u ka laadala ɲɛnajɛ kɛ laadala ɲɛnajɛ min a b'an ka kɔrɔlenw festival bɔ dogo la a kɛra yangaso nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye u ka laadala ɲɛnajɛ ka kɛ atelier de formation ba kɛra an ka parajuristes mɔgɔ kɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ a kɛra segu region san region mopti region ani banjagara ka taa fara duwanza region kan a daminɛna juin kalo tile tan ani naani ka taa se a mugan ni duuru ma san ba fila ani mugan ni kelen a kɛra centre gabriel cissé kɔnɔ segu i lajɛ
o ye datuguli ye mais yanni an ka se datuguli ma an bɛ foli ni bonyamasegin ni tanuni kɛ ka se ba gouverneur présidente du tribunal procureur ani formateur jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka fara participanw minnu kan minnu y'u sen bɔ kɔnɔ kɔrɔ commune bi duuru in kɔnɔ ka na an ka nin lajɛ in lamɛn ka na an ka nin formation in na n'o o ye eh, region duuru ye ye le tan ni naani de kɛ module tan ni naani de kɛra ka kalan kɛ o donc u y'u jeniyɔrɔ fin formateurw bɛ fo dɛmɛso yɛrɛ bɛ fo aw kunnafonidilaw bɛ fo k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min eh, module tan ni fila tan ni naani in kɔnɔ état civil u y'a nafa dɔn état civil ye jumɛn bange papiye ah, ala k'an n'a cɛ janya saya papiye a bɛ kɛ ah, ani denw ka certificat de vie k'a jira i mago bɛ papiye la k'a fɔ a ah, nin papiye n kan ka o lasɔrɔ ka taa n ka nin tribunal la ka taa nin papiye in dilan donc u ye état civil nafa dɔn u ye eh, droit de la femme an y'an sinsin o kolomayɔrɔ dɔw kan olu fɛ dɔw fɛ n'a fɔra droit de la femme muso de ka kan ni ko caman ye cɛ man kan na ou bien muso ka kan ka fɛn caman kɛ cɛ de jɔyɔrɔ y'o ye donc bɛɛ k'i niyɔrɔ ta sɔrɔ a la ka droit de l'enfant k'o ɲɛf'u ye ani laadalakow la fɔlɔ ani bi kɛwalew an ye an ka maa ɲumanw wele maakɔrɔw u ka na ka na hakilisigi kuma ni jigisigi kuma f'u ye o kɔni o ye mɔgɔ caman ye an ye jelikuntigi wele n'o ye recotrade ye o n'a ka jama u nana ka na gestion de conflit ɲɛf'u ye bon domaine fana o ɲɛmɔgɔw olu fana nana ka na foncier an bɛ don min na ko bi dugukolo kɛlɛ nin dugukolo ye ne ta ye nin du ye ne ta ye i ta tɛ o tun b'a la n'o ye foncier ye wa ka na se environnement yɛrɛ ayiwa protection de l'environnement directeur de l'assainissement tun bɛ yan ka fara eaux et forêts ɲɛmɔgɔso direction kan olu nana ka na kunnafoni di u ma c'est pour dire que c'est un tout état civil la décentralisation nafa ye kun jumɛn dɔw kun ɲɛ na n'a fɔra décentralisation ko dɔ de bɔra maire ka hakɛ dugutigi ka maire ka hakɛ la k'o di ou bien dɔ bɔra commandant ka hakɛ la dugutigiw k'u jɛngɛ ou bien maire k'u jɛngɛ mais an bɛɛ de bɛ kun an bɛ don kulunba kelen kɔnɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ u ka ɲɔgɔnye yɛrɛ kun kun bɛ mun kan pour que ka se ka population la sensibiliser ka bɛɛ bila sariya la bɛɛ k'i bɛ don min fɛ ani k'i bɔda bɛɛ k'o dɔn cogo min na ani ka k'aw kisi ka bɔ kɔlɔlɔ jugu ninnu tɔɔrɔ ma pour que binkannikɛ wale ninnu dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ juin kalo tile tan ani wolonwula san ba fila ani mugan ni kelen atelier de formation ba labɛnna an fɛ Segu yan maires maire adjoint ani maire délégué olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra san ba fila ani mugan ani kelen hôtel résidence la. Donc leadership bi hakilila o ye muso bɛɛ ka laɲini de ye. donc ala y'a kɛ anw bɛna a tile fila kalan kɛ donc vraiment ne kɔni b'a ɲini musow fɛ tile fila kalan in an k'an banban ka faamuyali caman sɔrɔ a kan décentralisation yɛrɛ kan leadership kan ani an yɛrɛ ka mara cogoyaw kan a b'an dɛmɛ k'an ka kominiw layiriwa a b'an dɛmɛ ani minnu dara an na k'an ta olu an n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min an bɛ se k'an ka musow fana ka degun ta ka na n'a ye mairie bulon kɔnɔ olu lafasa pour que a bɛ se ka ta cogo min na ka baara musow ka se ka lafiya sigidaw kɔnɔ donc vraiment ne kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ɲuman nana ala ka bɛɛ ɲuman segin
association ségovienne pour la promotion de la santé de la reproduction olu ye lajɛba kɛ anw fɛ yan segu juin kalo tile mugan san ba fila ani mugan ni kelen kɔnɔ a kɛra université de segu kɔnɔ n'o ye segu kalanyɔrɔba ye sanfɛ kalanyɔrɔsoba min b'an fɛ segu yan n'an b'a fɔ o ma université de segu a kɛra o kɔnɔ laɲini yɛrɛ kun ye mun ye ka mɔgɔw la sensibiliser kɛrɛnkɛrɛnnama ekɔlidenw université denw k'u kisi bange joona ma ani kɔlɔlɔ minnu bɛ kɔnɔtiɲɛ kan laɲini kun b'o de kan juin kalo tile tan ni segin a n'a tile mugan san ba fila ani mugan ni kelen festival bɔdɔgɔ la n'o y'u ka laadala ɲɛnajɛba ye u y'a organiser u ka dugu la nin kɛra a tago fɔlɔ yɛrɛ ye a kɛra bla cercle la commune de yangasso la festival yɛrɛ tɔgɔ tun don festival bɔdɔgɔ la nin y'a première édition ye laɲini yɛrɛ tun bɛ mun nɔfɛ pour que ka se ka dugudenw k'u fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen fɛ ni ka jɛ k'u bɔ da kelen fɛ duguden yɛrɛ bɛɛ tun bɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan u bɛɛ nana ka na ɲɛnajɛ in ka na sankɔrɔta dugudenw bolo bon bɔ dɔgɔ la eh, bamanankan de don tubabukan tɛ ka bɔ ka taa dɔgɔ la bon bɔ dɔgɔ la a bɛ n'a fɔ denmusoninw n'u sera furulata ye donc u bɛ taa présenter sugu la eh, u bɛ n'a fɔ fana donc eh, changement de statut i bɔla npogotigiya kɔnɔna na i bɛna don furumusoya kɔnɔna na bɔdɔgɔla in donc o y'o fɛngɛ de don a bɛ n'a fɔ a bɛ tali fana kɛ an ka lamara lamarako ɲuman ani lamɔko ɲuman adamaden ni feerefɛn ɲuman b'i bolo n'i bɔla n'a ye sugu la ka ca la fɛ i bɛ feerefɛn i bɛ sanbaa sɔrɔ a la donc bɔdɔgɔla ye o na nasuguya de bon muso fana t'a bɔlen cɛmanninw fana ka bɔdɔgɔla bɛ yen ni hakɛto b'a la nɛgɛkɔrɔsiri sigi ninnu banna donc n'u ye fini don balikuya la o y'a sɔrɔ furu ɲɛna furuko furu furu niveau la bolokoli bannen kɔ an fɛ yan bamanan ani miɲankala bɔdɔgɔla in bɛ o yɔrɔ fila de la an fɛ yan mais an fɛ yan bamanan bɔdɔgɔla in a dɔgɔyara i b'a ye miɲankala côté de kɔnɔna na sa bɔdɔgɔla in bɛ o yɔrɔ ninnu de la kosɛbɛ sinon fɛn yangaso mara yɛrɛ kɔnɔna bamanan donc dugu min b'a kɛ bi bi in na donc a dugu man ca c'est pourquoi an ye hakilila de sɔrɔ donc ka na ni bɔdɔgɔla in ye donc komi a tun bɛ kɛ n'i ye yangaso arrondissement ta sa dugu bi seegin kɔ bɔdɔgɔla in bɛ kɛ dugu min na a ka ca dugu eh, bi wɔɔrɔ ye festival eh, bɔdɔgɔla bon ni bɔdɔgɔla yɛrɛ ta o ye ka denmisɛnnin minnu ma tana tiɲɛ k'u yira u bɔ k'u yira dɔgɔ la u bɔ k'u yira sugu la c'est que au marché denmisɛnnin minnu ma tana tiɲɛ o kɔrɔ ye k'u denmisɛnnin ye minnu ka conduite ka ɲi minnu sera furu ye n'u ka conduite ka ɲi donc anw fɛ yan bamanan kɔrɔlen na miɲankala kɔrɔlen na o denmisɛnninw de tun bɛ bɔ ka u yira eh, jama la u bɛ bɔ k'u yira jama la an ka laadalafɛn minnu bɛ yen u b'olu lakili o laadalafɛnw o ye an ka eh, fɛn kɔrɔw lamunumuni b'o la o laadalafɛn o y'a ye musomanninw ka sigi musokɔrɔbaw kɛrɛfɛ u k'u bilasira o laadalafɛn o y'a ye cɛmanninw a ka fɔ k'u sera marifa ta ye marifa ka dɔgɔ u y'a cɛya minɛn bɛɛ dafa la donc o o fɛn a bɛ ka dɔgɔya an ka mara kɔnɔna la o kama an minnu bɛɛ ye mara bɔdenw ye n'an bɛ bamakɔ ani mali fan wɛrɛw fɛ peut-être ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an ye hakilila ta k'a fɔ n'an y'an sinsin nin fɛn in kan komi a bɛ mara de sinsin janko denmisɛnmannin ka mara association pelengana espoir n'o b'an fɛ pelengana yan u ye kuranɛ kalanba kɛ juin kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni kelen a kɛra pelengana laɲini yɛrɛ kun kun ye mun ye ka dugawu kɛ jamana ye ani jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnna a n'an ka finitigilakaw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye pour que bɛn ale ni kɛlɛ o bɛ se ka na jamana in kɔnɔ cogo min Sibiridon n'o bɛnna juin kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni kelen association pelengana espoir ye kuranɛ kalanba organiser pelengana kɔnɔ yan ani duwawu taba pour que jamana in bɛn ani ɲɔgɔn kanfɔ bɛ se ka na jamana in kɔnɔ cogo min alhamdulilayi association espoir ye laɲini kɛ bi segu pour que an ka jamana in bɛ degun mun ni tɔɔrɔ mun kɔnɔna na bi an k'a lajɛ an ka an se kɛ jamana ye jamana kɔnɔden jamana kɔnɔden ɲuman bɛ sɔrɔ mun fɛ jamana kɔnɔden ɲuman ye mɔgɔ ye maa mun bɛ se ka jɔrɔ jamana bɛ lahala mun na malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo a bɛɛ ka kɛ hakilina kelen ani kun kelenna kelen ye ka tila ka duwawuba kɛ ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na mali kɔnɔ cɛfini tabaw organiser journée de bénédiction organiser an ka jamana bɛ lahalaya min na sɔrɔdasiw b'a la k'u ni feere ka ni fɛn minnu b'a la kɛ jamana kɔnɔ an y'a ye a cayara foyi tɛ se k'a ɲɛnabɔ bi ni duwawu tɛ o de y'an bila nin na ni an ka président kumana an sigira ka hakililajirajiraw kɛ ɲɔgɔn na an y'a ye jamana foyi tɛ se ka bɔ ni duwawu tɛ o de y'an bila nin bi journée la journée bénédiction ka kuranɛkalanba kɛ jamana ye ni jamanadenw ani an ka tɔn yɛrɛ ma waajulikɛ yɔrɔ in na an b'a d'aw tulo kan k'a fɔ ko pelengana mɔgɔba caman tun bɛ ka fara segu yɛrɛ kan mɛriw dugutigiw ani kɔnseyew olu caman tun bɛ yɔrɔ in na juin kalo tile tan ani naani san ba fila ani mugan ni kelen fondation bɔn bɛ an fɛ segu yan n'an b'a fɔ o ma ko fondation cheikh agibou soso u ye u ka laadala dɛmɛ tako filanan u y'a kɛ ka ɲɛsin segu dugudenw kalandenw mɛdɛrɛsa kalandenw ani mɔgɔ lujuratɔw ani minnu baloko dɛsɛ b'u la u ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma a kɛra an fɛ segu yan minnu bɛ kiti ninnu sɔrɔ labɛnni de don ni jɛkulu in an ye min mɔgɔ hakɛ dɔ de ta a ka kan ka dafa maa kɛmɛ na ɲinan san kuru bɛɛ kɔnɔ an bɛna minnu ta k'u dɛmɛ épisodiquement ou bien périodiquement mais n'a ɲan'an bolo ni ala jɛra n'a ye on renouvelle la nouvelle prochaine san wɛrɛ an bɛ segin a kan tuguni donc min b'an bolo k'a d'u ma o de ye malo ani spaghetti ani nɔnɔ nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ o nin y'a dan ma ko ye damatu de y'a laɲini an ka partenaire maa minnu bɛ yen n'u ka san balo tɛ ils ont du mal à joindre les deux bouts donc fɛɛrɛ ka kɛ ka fɛn dɔ labɛn olu fana ye u fana bɛ se k'u ka degun supporter cogo min ka sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛni ye an'u denw bon denmisɛnnin min n'aw ɲɛ b'u la o ye kirifana mɔgɔw ye o ye ala k'an kisi ala ye minnu lajarabi ni banaba ye olu denw o maa tan b'a la an y'olu bɛɛ ta san kɔnɔ san bɛɛ kuturu bɛɛ u ka furakɛli u ka balo u ka finiko u ka fɛn bɛɛ dɔw saba taw b'a la dɔw fana bɛ yen olu bɛ di périodiquement maintenant ni renseignement tala sur le terrain k'a fɔ gɛlɛya bɛ min kan ni ko bɛ min kan yɔrɔ la

lajɛ yɛrɛ kɛyɔrɔ kun na an b'a d'aw tulo k'a fɔ an ka maaba caman tun bɛ yen ka taa se environnement ni assainissement yɛrɛ mɔgɔ caman ma. N bɛ foli lase
Segu media mɔgɔw ma fɔlɔ ka foli lase u ma mun na kungo o kungo bɛ kɛ Segu yan fɛn o fɛn bɛ kɛ Segu yan Segu media an b'aw ye a bɛ kunnafoni lase an ma. su fɛ a b'a lase an ma tile fɛ o baara ɲuman an bɛ fɔlɔ ka aw fo n'an bɔra o la bi ye quinzaine de l'environnement ye n'o ye sigida lakanani tile tan duuru min labɛn bɛ o kama diɲɛ tɔn ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ ONU o y'a ɲini k'a fɔ tile tan duuru ka kɛ sigida lakanani baara la o tile tan duuru a bɛ kɛ nin mois de juin kɔnɔ san o san nin y'a sigini ko mugan ani fila ye ɛɛ sigida lakanani maa kelen ka baara tɛ an bɛɛ lajɛlen ka baara don parce que gɛlɛya caman b'an kan bi n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a ju bɛ an ka sigida lakanabaliya la sigida lakanani fɔlɔ ye jumɛn ye an ka se k'an yɛrɛ saniya k'an ka sigida saniya ɔ nka an y'a ye bi o gɛlɛya bɛ anw kan parce que an ka sigida a tɛ ka saniya don o don ɲamaw de bɛ bɔ ɲama bɛ bɔ a bɛ taa to pɔnsew kɔnɔ ɲama bɛ bɔ a bɛ taa to karew kɔnɔ ɲama bɛ bɔ a bɛ to soda la ɲama sokɔnɔ ɲama bɛ cogo min na ɲama jimaw bɛ ten i n'a fɔ wuluwulujiw ɲɛgɛnjiw o fana bɛ nin kɛcogo in na a bɛ fɔ min ma pollueur payeur maa min n'i ye yɔrɔ tiɲɛ i k'a dilan i k'a sara o bɛ yen o ye kɛcogo dɔ ye kɛcogo dɔ bɛ yen o ye sensibilisation ye n'o ye ka ɲɔgɔn hakili jigin sanga ni waati k'a fɔ nin kɛwale in man ɲi ou bien nin kɛwale in de ka ɲi an ka taa nin sira fɛ o ye kɛcogo dɔ ye ɛɛ ɲangini o fana o ye kɛcogo dɔ ye nka nin fɛn o fɛn filɛ nin ye ni anw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ an bɛ ka baara in kɛ anw yɛrɛ ye o de nafa ka bon an ka maa wɛrɛ k'a fɔ karisa nin kɛ karisa nin dabila Juin kalo tile mugan ani saba san ba fila ani mugan ni kelen agence nationale pour la promotion de l'emploi n'an b'a fɔ o ma ANPE voilà o ye baara ɲini kalan kɛ denmisɛnnin mɔgɔ bi duuru n'o ye sifinnakaw sifinnaka mɔgɔ bi duuru ni ɲɔgɔn cɛ k'olu dege baara bɛ ɲini cogo baara o y'a kɛ anw fɛ segu yan araba don n'o bɛnna juin kalo tile mugan ni saba baara yɔrɔ min bɛ an fɛ yan n'a bɛ baara ɲini ka di denmisɛnninw ma n'an ko a ma ko ANPE Ee kalan ninnu dɔ la ye kalan min bɛ denmisɛnninw bɛ baara ɲini cogo baara ɲini cogo ka u dege o la nin ye sigi in dabɔra a ɲɛ sigira ANPE fɛ walasa ka denmisɛnnin minnu bɔra IUFP la n'o ye institut universitaire de formation professionnelle ye ka na o jeunes kalan entrepreneuriat ɲuman daminɛ cogo la ani a taabolow la bon u ye weleli bila anw ka structure ma n'o ye direction régionale emploi et formation professionnelle ye ni o ye jamana bololabaara kalan ani a baara sɔrɔ siraw direction ye segu mara kɔnɔ bon anw ka service ɲɛsin bɛ min ma o ye ka an ka jamana nɔra bila an ka sigidaw la yan i n'a fɔ an ka collectivitéw kɔnɔ an ka jeunes ani an ka centrew kɔnɔ minnu bɛ mɔgɔw former ka u bilasira ka u dege fɛn caman kɛcogo la minnu b'u ka baara sɔrɔ sira nɔgɔya maa caman tun bɛ kɛnɛ in kan n'o ye APEJ o tun bɛ FAFPA ka taa se jamana ka baara yɔrɔ min bɛ yen ni ale ka baara ye ka maaw dege baara la ani ka baara ɲini ka d'u ma olu fana ka lasigiden tun bɛ kɛnɛ in kan laɲini ye fɛn min ye denmisɛn olu dege baara bɛ ɲini cogo min na walasa a kana kɛ u bolo degun ye kalan min kɛra bi université mɔgɔw kun ani demandeur d'emploi an b'a fɔ demandeur d'emploi an ka terme ka baara ɲinina C'est u bɔra université la u bɛ baara de ɲini bi donc a bɛ fɔ baara ɲininaw sisan kɔni ANPE b'a fɛ ka o tɔgɔ de fɔ quoi baara ɲininaw dɔrɔn de don donc a kɛ kun ye jumɛn ye pour que ka u ka eh, compétence renforcer n'o n'o ye jumɛn k'u hakili ka dɔ fara u hakili kan ka dɔ fara u seko kan pour que u ka se ka baara ɲini cogo faamu kosɛbɛ parce que fɛnkɛ baara ɲininaw caman bɛ yen u t'a dɔn baara bɛ ɲini cogo min na donc fo k'u kalan a baara ɲini cogo la fana o bɛ yen donc o formation kɛra pour que k'u dɛmɛ ka baara ɲini cogo fana pour que u k'a dɔn kosɛbɛ voilà parce que n'i y'a ye sisan service caman n'u ye mɔgɔw ta u b'a fɔ fo i ka na ni CV lettre de motivation dɔw yɛrɛ t'a dɔn o ye jumɛn u tɛ CV dɔn u tɛ lettre de motivation dɔn u tɛ en technique d'entretien entretien ni i ɲɛsira mɔgɔ minnu bɛ baara d'i ma ka kuma a kɛ i kɛ cogo a ɲɛfɛ u t'o si dɔn donc o bɛ kɛ sababu ye ka baara perdu banalement comme ça la donc formation in kɛra pour que u k'a faamu a kan ka kɛ cogo min na
nin wale in laɲinina fɛn min euh, anpe ani an ka kalanyɔrɔba min bi yan n'an ko a ma université olu ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa kalanden minnu bɛ tila kalan na sanfɛ kalanyɔrɔ la n'u tilala dɔrɔn u kana sigi k'u bolo da u sen kan walasa u bɛ se ka baara ɲini nɔgɔya la pati dɔ bɛ anw fɛ segu yan n'a b'a fɔ o ma asma cfp u y'u ka lajɛrɛba kɛ centre gabriel cissé kɔnɔ segu yan lajɛ in yɛrɛ a kun ye pour que ka se ka u ka bureau lakurakura ka ɲɛmaa kura fana k'o sigi

pati bɛ cogo di cercle wolonwula in kɔnɔ état de santé du parti tilalen o la an ye coordination lajɛ parce que coordinateur kɔrɔ min kun bɛ yen n'o ye musa sori ye n'ale kun ye asma coordinateur régional ye a sigira waati min 2015

N tɛsi y'a jira k'a fɔ sɛti wolowula n'u ka sɛtere zgin olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan kɔnɔnatɛre zli ta a na minɛn ta kuma kɛra segu yan u y'a lajɛ bamakɔ ta kɛra cogo min o segu ta kɛ ten parce que segu bamakɔ wɔɔrɔ la

secrétaire généraux de bɛ fara ɲɔgɔn kan coordinateur régional ɲini u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala barika la mankan ma k'a la an bɔra kɛnɛ ma par ordre de préséance an ye coordination bila en place ne abdine kumare ne kɛra président de la coordination premier nisɔndiya min bɛ n na doni n'a dir'i ma i b'a fɔ abarika ala ye parce que n'i m'i sara ala la doni bɛ gɛlɛya doni nana fara doni wɛrɛ de kan parce que déjà ne ye section secrétaire général ye ne coordinateur régional ye donc baara minnu bɛ n bolo en tant que secrétaire général de section ni coordination nana fara a kan baara bɛ multiplier par deux mais ala barika la an ka texte kɔnɔna na coordination kan ka ɲɔgɔn ye trois fois quatre fois dans l'année c'est-à-dire chaque trimestre an bɛ ɲɔgɔn ye maintenant parti cogoya kan gɛlɛya minnu bɛ yen an b'olu recenser k'a lase sanfɛ donc ne fɛ nisɔndiya de don kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni kelen kalansobaw bɛ an fɛ segu yan n'an b'a fɔ ma kalanso ɲaro karamɔgɔ Sefis LP KNK u y'u ka laadala sanji ɲɛnajɛ kɛ, ɲɛnajɛ min bɛ kɛ kalanso la san o san kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ, u y'a kɛ u ka kalanso in na, ɲɛnajɛ yɛrɛ kun ye mun ye pour que ka se ka kalandenw k'u hakililajigin kɛ an ka laadala ko caman na ka taa se a finidoncogo, dumuni tobicogo ani ko caman na lajɛ in kɛ yɔrɔ yɛrɛ la kalanso in mɔgɔba caman tun bɛ yen directeur ka fara a ekɔlidenw ani karamɔgɔw caman tun bɛ yen alhamdulilayi rabil alamina ne tɔgɔ ye Mahamadu Ibrahim Sisoko kalanso kamanen ɲɔgɔn kan n'o ye complexe scolaire Larousse ye bi an bɛ kalanso tan ani duuru bɔ ɲɔgɔnko la an bɛ kɛnɛ min kan o ye dɔnko ani seko kɛnɛ ye an bɛ kɛnɛ min kan o ye yɛrɛ dɔn kɛnɛ ye ko so dɔn o jiri dɔn o yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ o kuma in k'a bɔ kuma na k'a waleya san o san an ka kalansow kɔnɔ an bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ta an ka laadalafɛnw minnu si bɛ ɲini ka tunu k'olu ɲɛnamaya kɔrɔlen minnu bɛ yen ni bɔgɔ b'u la ni zɔn dan b'u la Anw bɛ kɛ sababu ye k'u bɔ k'u jɔ kɛnɛ kan k'a kurakuraya ka a ɲɛnamaya o tuma an b'o kɛnɛ kan i ye ɲininkali kɛ ko ɲinan y'a tako jolinan ye anw ka baara taabolo la n'an ye kalanso bange diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o san fɔlɔ kuncɛ waati an bɛ dɔnko ani seko kɛnɛ sigi nin baara ye min ni an b'a kɛnɛ kan an y'a daminɛ an ka kalanso fɔlɔ bangeni na o kɛra octobre deux mille deux san wɛrɛ ye o sanji mugan ye o tuma dɔnko ani seko kɛnɛ anw b'a bangeko kan san mugan bɔ ɲɔgɔnko segu ta u n' donna san ba fila ni seegin ka sabu kɛ segu kalanso fɔlɔ o tu tigɛra deux mille huit o tuma édition fɔlɔ o kɛra deux mille huit ye an bɛ san mugan ani mugan ni kelen kɛnɛ na o tuma anw ka kalanso taabolo ye nin ye ka sabu kɛ anw ka kalanso kɔnɔ an sɔngɔ k'a ye fɛn dɔ de ye tubabuw b'a fɔ ko savoir faire et savoir être savoir faire ye ka denmisɛn dege ca dɔ la ɔ ni denmisɛn dege ca dɔ la savoir être n'o y'a jɛ o bɛ kɔmi ni sangara donna woro la o bɛ kɔmi ni dun donna jiri la o bɛ kɔmi ni foro nɔgɔntanyana walasa k'an bali nin bɛɛ ma an bɛ savoir faire n'o ye ka denmisɛn bolo don ca dɔ la savoir être a yɛrɛ maaya k'o labɛn maa ko ka don a la ɔ nin bɛɛ fɛn dɔ de tindigilen don nin bɛɛ sanfɛ o ye jumɛn ye o ye faso kanu ye n'i ye faso den dilan n'i ma faso kanu n'i m'o don a dusukun na faso bɛ kɛ tɔnbɔ ye o compagnie de transport ba min bɛ an fɛ yan n'an b'a fɔ o ma ko kilimanjaro trans o ye siraban kasaara dɔ kɛ an fɛ segu yan somagep da yɛrɛ la kasaara in kɛ yɔrɔ yɛrɛ la an ka lakanabaw olu nana yɔrɔ in na ka taa fara an ka sapeur pompier mɔgɔw kan car in yɛrɛ accident in a kɛra car ani mototigi de ni ɲɔgɔn cɛ muso de don ani a den fila ɔ protection civile yɛrɛ u ka chef d'opération de secours ale ka fɔ la o yɔrɔ kɔni na muso ani den kelen olu ni tora kasara na o yɔrɔ la den kelen u y'o ta ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la hôpital Ɲanakɔrɔ Fɔnba la Segu n'o ye Segu dɔgɔtɔrɔsoba ye jɛkulu tɔnba min b'an fɛ Bila mara la n'an k'a ma Kofo u ye lajɛba kɛ kalanba kɛ Bila mara la kalan in kɛyɔrɔ kunna an ka mɔgɔ caman tun bɛ yen an ka maires ka taa se bilaka caman ma olu tun bɛ yɔrɔ in na yen lajɛ yɛrɛ a musaka bɔbaga o kɛra adam swift international ye nin de tun ye kunnafoni ye an ye mun sɔrɔ ka di aw ma dɔgɔkun kɔnɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ